igbo ndị ọma na-ege anyị ntị kedunụ ka unu mere n'ụbọchị nke taa unu anọdụla eji m aka n'ụbọchị nke taa gara ọfụma anyị abịakwala n'uhuruchi a iwetara unu akụkọ ifo nke ụbọchị taa dịka anyị na-eme kwa mgbe na nke taa akụkọ anyị ga-akọ bụ akụkọ gbasara mbe na ọsa nke ọtụtụ n'ime anyị

N'ala ụmụ anụmanụ, ụnwụ dara n'ala ha. Mbe dịka onye isi ụmụ anụmanụ anọrọla chekata kwa ụbọchị ihe ọ ga-eme ka ụnwụ a dakwasara obodo ha bụ obodo ụmụ anụmanụ ka ọ gafee. Kwa abalị, ọ na-edina ala na-eche kedu ihe a ga-eme ka a hụ na anyị nwetụrụ ihe anyị na-eri na ọnụ mbe echegidela ihe a wee lakpuo otu ụbọchị wee na-atụ uche otu ihe webata ya n'obi o wee sị na isi ụtụtụ echi ya na ọ ga-akpọ ụmụ anụmanụ nzukọ ka ọ kpanyere ha ụka ihe ha nwere ike ime iji belata ụnwụ ahụ nke dị n'ala ha n'ihi na mbe leziri anya hụ na nne na nna ụmụ anụmanụ ndị ọzọ ka dị ndụ mana ndị nke ya anwụọla n'ihi na ọ na-abụ anwụ ụtụtụ chawa nwa na-enweghị nne echete nne ya o wee ruo n'isi ụtụtụ mbe wee kpọkọọ ụmụ anụmanụ ka ha bịazuru ọ gaa wetara ha ọjị nye ha mmiri ha asaa ihu ha o wee kelechaa ha wee sị ha na o nwere aro ọ tụpụtara ihe ha nwere ike ime ka ụnwụ ahụ dị n'ala ha laa ka ha nwere onwe ha ụmụ anụmanụ wee jụọ ya mbe nwa anịga kedu ihe bụ ihe anyị pụrụ ime o wee sị ha na ha hụla na ka ha ha n'obodo ahụ ma ha nwa bụ nne na nna ma ụmụ ha ma ndị nke mụrụ ha na o nweghịzi onye ọnụ elu ya na-edetụ n'ọnụ ala ya n'ihi na agụrụ akpụọla ha isi o nweghị ebe ha hụrụ nri o nweghị ebe ha hụrụ ihe ha ga-eri na o nwere ihe o bu n'obi ha ga-eme ka o wee dịrị ha na mma na ọ ka mma na ha niile nọ ọnwụ egbuchaa ha na ebe ọ bụ na ọtụtụ n'ime ha ga-anwụ n'oge na-adịghị anya ka ha malite na mbụ metụwagodi emetụwa ma ya fọ okwu na ọnwụ gbuchara ha niile mbe wee tụnyere ha aro na ha ga-amalite na-egbu nne ha otu otu onye weta nne nke ya taa e gbuo ya e kerie ya e rie hụ na e rijugodoro nke bụ afọ ka ọ bụrụ na ụmụ ha ga-adị ndụ n'ihi na ma ha ma ụmụ ha nwụchaa ya bụ na ama ụmụ anụmanụ niile ga-echi o wee bụrụ enyi bụ anụmanụ nke malitere aro a mbe tụpụtara ha kelere mbe o ruo n'ụbọchị na-esote ya enyi wee gbuo nne ya n'ihi na ọ bụ anụ bukarịsịrị ibu bute nne ya ha ekerie rie otu a ka ụmụ anụmanụ na-emezi kwa ụbọchị mana ọsa anụ mara na mbe dị aghụghọ gara gaa n'obodo ọzọ gaa gbata otu agadi nwaanyị n'ohu kpọlata ya n'obodo ha ọ kpọọrọ nne nke ya gaa rụọrọ ya ụlọ n'eluigwe dozimara ya ebe ahụ ọ kpọrọ ụlọ ahụ ụlọ nka n'ebe ahụ dosara nne ya o tinyekwara ya eriri sị nne ya jigide eriri a na mgbe ọbụla ọ nọ n'ala kpọkuo ya lekwa ụdị egwu ọ ga-agụ ka o setuoro ya eriri ahụ ya edozichara nne ya ụlọ lọghachitakwa n'obodo ha n'obodo ụmụ anụmanụ mgbe o ruru ụbọchị ọsa ga-eweta nne ya ọsa were agadi nwaanyị ahụ ọ gara aga gbata n'ohu chee ụmụ anụmanụ n'ihu n'ihi na ha amaghị ha amataghị na agadi nwaanyị ahụ abụghị nne ya ha wee gbuo anụ nke ahụ rie ụmụ anụmanụ egbugidela nne ha gbugide nne ha ha niile agwụ mana ụnwụ ahụ ka dịkwa n'ala ha mgbe mbe bịara lee anya ya hụ na ọsa na ahụ na-adị ọsa mma a bịa ya bụrụ na ọsa a kpụrụ ya isi dee ya uri tee ya pawuda ya na-ajụ aa na kedụkwanụ otu ahụ si na-adị ọsa mma ọsa na-agba abụba ha nwe onwe ha ụmụ anụmanụ ndị nke ọzọ a na-ata ahụ na-anwụ n'agụrụ mbe wee chọwa ụzọ o si emeta ọsa enyi mana ụjọ dị ọsa n'ahụ ọsa amaghị ihe ọ ga-eme ọsa na-eze mbe eze ka mbe metagidere enyi mbe ayọwa ya sị ya ya biko nyetụnụ ya aka na kedu ka nya onwe ya ga-esi na-adị otu a na kedu ebe ọ na-esi eri ihe ndị a ọ na-eri ahụ ji adị ya mma ọsa sị ya na o nwekwaghị na ọ bụkwa otu o si dịrị ha ka o si dịrị nyanwa otu a ka mbe si yọgide ya o wee ruo otu ụbọchị

Ụjọ bịara ya n'ihi na ọ marala onye mbe bụ. O wee sị, Gịnị kpatara nwa ya ji kpọrọ mbe bịawa n'ebe a o dosara ya n'ụbọchị dị otu a? O mee ngwa ngwa siiri ha ihe oriri, nye ya ihe ọṅụṅụ, kpụchaa ha isi, teekwa ha pawụda, wee sị nwa ya bụ ọsa ya kpọrọ enyi ya nwoke lawa ngwa ngwa ngwa ngwa. O wee rịọ mbe sị ya na ihe a ọ hụrụ ka ntị ọzọ hakwara ịnụ ya. Mbe kwe ya nkwa sị ya na na o nweghị onye ọzọ ga-ama maka ya. Otu a ka ha siri jechaa nke ụbọchị ahụ wee lọta. o wee ruo n'ụbọchị a kara aka ọsa wee gawa n'ime ọhịa ịga ịta akwụ mbe gara kpọkọọ ụmụ anụmanụ ndị ọzọ sị ha ha bịa na ọ hụna ebe ọsa gara gaa zoo nne ya ebe ọ na-aga eri nri na-eleta onwe ya anya ya ha bịa ka ọ gaa gosi ha mbe wee chịkọrọ ụmụ anụmanụ ha wee ruo malite ịgụrụ nne ọsa egwu nne ọsa ewee chee na ọ bụ nwa ya na-agụ egwu wee si n'elu tụtuo ụdọ ụmụ anụmanụ ndị a wee rịgowa mana ọ bụ otu nnụnụ ọgba ama bụ onye fere gaa n'ime ọhịa ahụ ebe ọsa nọ na-ata akwụ wee gaa kpọtụrụ ọsa sị ya ọsa ị nọ ebe a na-ata akwụ ụmụ anụmanụ egbuola nne gị mgbe ọsa nụrụ egwu a nnụnụ a na-agụrụ ya o cheta na ọ kpọrọla mbe gaa na nke nne ya n'ụbọchị nke ọzọ ọsa wee were ọsọ gbara gbarute ebe ahụ ụmụ anụmanụ nọ wee na-arịgo n'eluigwe ebe ahụ o dotere nne ya

o na nke mbụ ahụ ọ nụrụ na o nwere ike na ọ bụghị olu nwa ya o mee ngwa ngwa were mma chabie ụdọ ahụ ụmụ anụmanụ niile wee si n'elu zee gidigidi n'ala ọ bụ otu a ka okpokoro ahụ mbe si wee gbawasịa o wee chọwa ire mgbada a ga-eji wee dụchiere ya ahụ ya ya bụ na nke onye na-eme mara onye ị na-akpọ enyi gị mara onye ị na-egosi na onye ị na-agwa ihe ndị dị gị mkpa marakwa ebe ị na-aga nakwa ka i si eme ihe maka adịghị ama ama esokwala onye ọzọ mara mgbe ihe na-aga ọfụma na mgbe e nwere aghụghọ n'ime ya nwee akọ na uche emekwala na ndị ọzọ emewala ifo chakpii ugbu a ka anyị werezie egwu nke anyị ji ala

onye nke a bụrụ nwanne m nwaanyị nwada Sọpụrụchi an alugwe nọdịnụ mma oo. Oh.